ọ bụrụ na ị ma date na month a mụrụ gị gee ntị between January to December ka ị malụ ka ị bụ nwa anị ka ị bụ nwa mmiri ka ị bụ nwa aja ee eh, ka ị bụ nwa ikuku ka ị bụ nwa anyanwụ according to calendar ndị oyibo between January to December ọ bụrụ na a mụrụ gị between December 22 to January 19 ife ị bụ bụ nwa aja anị nwanne ọ bụrụ na ị ka na-azọ mmiri si na mmiri pụtawa onye ọbụla bụ nwa mmiri na Facebook one of the strongest um, characteristics of nwa anị bụ greed ndị anya ukwu i bunye ha ụwa niile ọ ma-eju ha afọ anị anụwa ị fụ na-eri ihe niile yes ịdọlụ ma anị a na-eri mmadụ ọ ga-eri ụlọ ọ ga-eri aeroplane ma still afọ ejubere ya afọ aha eju nwa anị o nwere ife na-acha nwa aja anị n'anya o nwerekwa n'ife ụwa o ji wee kpọrọ ihe ọ dị emekwalụnụ gị anya ụfụ ee eh? nwa aja anị like justice nwa aja anị will do anything for justice that is if onye a na-emegbu emegbu hey ọ ga-anụ chachachachacha dị ọgụ as if na ọ nwanne ya in fact ọ ga na-anụ dị ọgụ ee eh? ị na-ajụ ọ nwanne gị bụ ihe a ọ nwanne gị ka a na-emegbu ihe anụnwa nwa aja anị dị reliable just achọrọ m ịbịa bawa na strength and weaknesses just ọ bụrụ na a mụ gị January December 22 to January 19 ndị oyibo sị na ị bụ nwa aja anị that is nwa afọ afọ bụ anị ọ bụrụ na a mụrụ gị between January 20 to February 18 oyibo sịrị na ihe ị bụ bụ nwa ikuku ikuku adị ama n'ọnya amụma ị na-ebu mara ya ma ndị ikuku ndị amụma ndị ikuku ndị amụma gọngọngọngọm so malụ na ife ị bụ bụ nwa gịnị ikuku then ọ bụrụ na a mụrụ gị between February 19 to March 20 kee ndị mmiri ahụ ndị nlecha ma na ị bụ nwa mmiri ị bụ onye nlecha nlecha na-adị gị mma ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya nwoke dị ya na-adị ka nwaanyị nwaanyị dị ya ee hee ha na-ama ife dị egwu ndị mmiri na-ama over ị yala afụ nwa mmiri na ị gbaghị ya torch two times hello dị amụma mmiri dịgodi ha n'ahụ ị needirodị mmadụ ịgwa gị from their character ha chọrọ easy life okay e, e, ụmụ mmiri ndị nke nwaanyị a kasị emistake ha for akwụna ọ bụrọkwa na fa bụ akwụna adị m asịkwa na a lot of them abụla akwụna e, e, ọtụtụ aka na ohori na-esi na mmiri apụta yes e nwelu ndị ndị ndị ndị si from that akalaogori side okay ehe but ndị mmiri just love to be flashy to be beautiful okay they achieve things with ease ife afụ fịara gị ahụ dịkwaranụ nwa mmiri easy it's all about the luxurious lifestyle for nwa mmiri yes yes agadi ọfụma ego oyibo adị akọ nwa mmiri they are always sorted for provided for ndị a na-amụ ka nwa ndị a na-epet epet from mmụọ depending on your spiritual background ọ bụrụ na a mụrụ gị February 19 to March

ebe anọ anụwa ka e si abịa ụwa one of the strongest characteristics of ndị anyanwụ bụ na ife kasị adị ndị ọsịsọ nwa anyanwụ sị gị na ọ ga-eme ihe echi ọ ga-eme ya they don't fail and they want you to treat them like that yes they want to hold you by your word so they will quickly run to your aid they want you to also quickly rush to their aid ndị a na-ewekwa iwe ọkụ dị egwu hapụsịkwa ọ bụrụ na a mụrụ gị mgbe dị etu anụwa ife ị bụ bụ nwa anyanwụ ọ bụrụ na a mụrụ gị between April 20 to May 20 oyibo sịrị na ị bụ nwa aja anị nwa anị again nwa anị gịnị again responsible people okay then ọ bụrụ na a mụrụ gị between May 21st to June 21st May 21st June 21st ife ị bụ bụ nwa ikuku nwa gịnị ikuku ọ bụrụ na m kwusịa m ga-abịa review each each each each month characteristics ọ bụrụ na a mụrụ gị Between June 22 to July 22, ife ị bụ bụ nwa mmiri. Nwa mmiri nke July na-apụ iche. Ndị a na-alapara mmadụ n'ahụ, ndị a dị clingy, very emotional people, nekwa ha n'anya mmiri. The best thing ị ga-emere onye a mụrụ na this eh, nwa mmiri a mụrụ na July Each and every nwa mmiri from January to December with their own different characteristics according to calendar oyibo. I will still come and review it. The best thing ị ga-emerụ nwa mmiri a mụrụ na July bụ kwanyere ya ugwu. Fa dị humble, fa dị down to earth, ewerọ ife fa na-ama mmerụ gị. fa bụ trustworthy friends fa dị loyal but please don't you ever in your life insult this particular as in people follow under this because the thing na-ewute ha special ọ na-eme ha ha nwụna the thing na-egbu ha mmụọ in fact they cannot take it they cannot stand it o wegodiri ihe onye a mụrụ na this eh ị kpọọ ya kọwatara ya ịbakwanarị ya mba dododo ọ bụrụ na a mụrụ gị between July 23 to August 22 ife ị bụ bụ nwa anyanwụ nwa gịnị anyanwụ ọ bụrụ na a mụrụ gị between August 23 to September 22 ndị oyibo sịrị na ife ị bụ bụ nwa aja anị remember na m ekwugo small small characteristics of each and this month ife ị bụ bụ nwa anị so ọzọzi m ga-abịa review January to December characteristics nwa mmiri a mụrụ na January na eke o si eme nwa ikuku a mụrụ na March na eke o si eme ya so ife ị bụ bụ nwa aja anị August 23 to September 22 ife ị bụ bụ nwa anị Asịrị m gịnị? Na afọ aha eju gị eju, na ị dị greedy, na ị dị gịnị responsible. Sometimes ndị mmadụ ga na-eche na i we pride mana i welọ pride ị dị gịnị down to earth. Ị dị gịnị loyal. okay ọ bụrụ na a mụrụ gị between September 23 to October 23 ndị oyibo sị na ị bụ nwa ikuku ụmụnne Mbaka amala m ka unu ma na Mbaka bụ nwa ikuku Mbaka sịrị ụmụ adoration na anyị bụ ụmụ ikuku na unu bụ ụmụ ikuku as a matter of fact ndị niile na-aga adoration na-azazi ụmụ ikuku without understanding na ife Mbaka na-akọwata bụ na ya wa bụ nwa ikuku na ọ ma ebe o si wee lọọ ụwa okay ọ bụrụ na ị bụrọ nwa mmiri ị bụrụ nwa ikuku ọ bụrụ na ị bụrọ nwa ikuku ị bụrụ nwa aja anị ọ bụrụ na ị bụrọ nwa aja anị ị bụrụ nwa anyanwụ so oyibo sịrị gị na ị bụ nwa ikuku gụwa bụ onye a mụrụ na September 23 to October 23 ọ bụrụ na a mụrụ gị Between October 24 to November 21, guess what? Ife ị bụ bụ nwa mmiri. Nwa mmiri nke anụwa na-abọkwa ọbọ ka nwa aja anị. Ọ ga-ebukwere gị ihe n'obi forever. nwa mmiri nke anụnwa agwara m unu na m ga-review each month nwa mmiri nke anụnwa dị ihe anụnwa ọ na-alaikwa private life ya ịwakwa na awa nyocheta ife nwa mmiri nke a na-achọghị ka ị nyocheta they have private ihe ahụ ha chọrọ ka ị malụ malụ nke ahụ ị dịra nosy ị pokenose na ịghọta ka ị machata ka ị machata ife banyelu ndị a mụrụ na October 24 to November 21 because na ị ma nlike ya it will never end well fa nwelụ private life and anything fa na-adịrọ proud of fa ma nchọ ka onye ọbụla mara about it ha ma nchọ ilet anybody into it and lastly ọ bụrụ na a mụrụ gị between November 22 to December to December um, 21 ife ị bụ bụ nwa nwa anyanwụ ihe ị bụ bụ nwa anyanwụ like I said na iwe na-ewe gị na iwe ọkụ ọ na-adị gị ọsịsọ ị bụ a true friend you still cut your January to December characteristics okay just because na ị bụ nwa mmiri does not mean na nwa mmiri a mụrụ na febụwarị na-ebi ndụ ya ka nwa mmiri a mụrụ na julaị mba nwa mmiri a mụrụ na julaị adị ebi ndụ ka nwa mmiri a mụrụ na oktoba ndị nwe this analysis abụlọkwa ndị ọdịnala igbo ndị nwe this particular analysis bụ ihe a kpọrọ ndị ndị ọcha ee ehe ọ ndị oyibo